salamu aleykum maliyɛn cɛ ni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw bɛɛ lajɛlen ni su ala y'an tilen hɛrɛ la an b'a ɲini ala fɛ ala ka an si hɛrɛ la comme d'habitude an b'a ɲini aw fɛ video in ye aw k'a partage kosɛbɛ a y'a partage kosɛbɛ bi an sigikun ye sujet fila ye i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la titre la cogo min na euh, fɛn min y'an ka finitigilakaw ye n'o y'an ka sɔrɔdasiw y'an ka famaw o ye communiqué dɔ kɛ k'a sababuya kɛ ko ko dɔ tun bɛ sen na kunu ni ala sɔnna ma communiqué kɔnɔ kuma an b'o kalan aw ye a filanan min ye o ye an ka jamana ni o ye mali ye mali y'a kanu an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a kanu ka sabara don u sen na cette fois ci fɔlɔ diɲɛ mɔgɔw de tun bɛ wuli ka na ka yaala yaala farafinna ka yaala yaala an ka jamanaw kan k'u ka hɛrɛ ɲini an ka jamana kɔnɔna la k'an ka jamanaw ta k'a k'u sagoya ye k'an ka jamanaw don u kaman kɔrɔ cette fois ci an ka jamana ɲɛmɔgɔ fana y'a kanu ka taga à la conquête du monde ka wuli ka bɔ ka diɲɛ minɛ ka taga hɛrɛ ɲini ka wuli ka bɔ ka taga diɲɛ minɛ ka taga ɲɛfɔ diɲɛ ye mali bɛ tan de mali mago bɛ nin na mali bɛ nin sira in de kan i n'a fɔ an delila k'a fɔ waati tɛmɛnenw na cogo min na ko an ka jamana ko u ye hakilila minnu ta an ka jamana ɲɛmɔgɔ o ye jumɛn o ye partenariat bilateral ye partenariat bilateral o kɔrɔ jumɛn ko cette fois-ci jɛɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ an ka jamana ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni mɔgɔ min mago bɛ mali la walima ni mali mago bɛ mɔgɔ min na mali bɛ wuli ka se o tigi fɛ u bɛ o tigi bɛ wuli ka na mali la directement an tɛ tɛmɛ kɔfɛ sira fɛ bilen an tɛ tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ an tɛ tɛmɛ pari bilen ka taga etats unis an tɛ tɛmɛ pari bilen ka taga eh, eh, eh, qatar an tɛ tɛmɛ pari bilen ka taga arabie saoudite an tɛ tɛmɛ pari bilen ka taga algérie ayi ni mali mago bɛ alizeri la ni mago mali mago bɛ alizeriɛnw na a bɛ tɛmɛ mali ni alizeri ni ɲɔgɔn cɛ n'a mago bɛ saudiɛnw na a bɛ tɛmɛ a ni saudiɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ni an mago bɛ katariw la a bɛ tɛmɛ an ni katariw ni ɲɔgɔn cɛ ni an mago bɛ amerikɛnw na a bɛ tɛmɛ an ni amerikɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ni an mago bɛ irisiw la a bɛ tɛmɛ anw ni irisiw ni ɲɔgɔn cɛ faransi tɛ anw dajuru sama bilen faransi tɛ anw nujuru sama bilen faransi de t'i sigilen to bilen k'a tɛgɛ ɲɛsin jamana nin ma bon mali a wuli a ka taga nin jamana in kan ou bien faransi de ka taga fɔ jamana dɔ ye a wuli a ka taga mali la an bɛ nin di aw ma yan an ka jamana ɲɛmɔgɔ ko o banna cette fois ci an yɛrɛ bɛ wuli ka diɲɛ minɛ ka taga an ka hɛrɛ ɲini i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama faransi bɛ anw fɛ yan ameriki b'anw fɛ yan rusi bɛ anw fɛ yan sinuwaw b'anw fɛ yan iraniɛnw bɛ anw fɛ yan dɔwɛrɛ tɛ parce que jamana o jamana bi diɲɛ kɔnɔ nin waati na a bɛɛ mago bɛ fɛn dɔ la fɛn bɛ sɔrɔ fan wɛrɛ fɛ fɛn dɔ bɛ sɔrɔ i ka jamana kan mais pour k'o dilan ka ɲɛ e mago bɛ dɔ ka dɔnniya la i bɛ wuli i bɛ taga directement a tigi fɛ a bɛ bɛn a kan ne mago b'e ka dɔnniya la sa parce que fɛn dɔ bɛ ne bolo ka dilan donc a bɛ bɛn a kan a bɛ bɛnkan k'an ni ɲɔgɔn cɛ donc dɔnniya in e b'a sɔrɔ a tigi bolo i mago bɛ fɛn min na e fana ka so i b'o dilan ɔ nka n'e taara misaliya la n'e munumuna jamana wɛrɛ fɛ n'i taara faransi fɛ ni a tɛmɛna aw fila ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ dɔ sɔrɔ ale fana bɛ dɔ sɔrɔ mais n'i tɛmɛna faransi fɛ a bɛ kɛ tilayɔrɔ joli tilayɔrɔ saba ye faransi b'a ta t'a la e mago bɛ min na o b'a ta t'a la e yɛrɛ bɛ dɔɔnin sɔrɔ a la a dɔw la yɛrɛ faransi ka sira ye jumɛn ni e kɔni tɛmɛna faransi fɛ bilen e tɛ foyi sɔrɔ a la ni kɛmɛ don e ka sɔrɔ dan ye eh, duuru ou bien fila ye faransi yɛrɛ bɛ bi seegin ta ɔ a seegin tɔ ou bien a tan tɔ u b'o di ɔ mɔgɔw ma donc an ka jamana ko ko a bɔra o de kɔnɔna la o de la fɛn min y'an ka ministre eh, eh, premier ministre ye n'o ye docteur choguel kokala mayiga ye a tun bɛ qatar an ye kibaru dɔw sɔrɔ a la an bɛn'olu di aw ma o fana tɛmɛlen kɔfɛ fɛn min an ka muso ka minisiri n'o ye funɛ kulubali ale fana tun bɛ nations unis na ka taga mali défendre ka taga mali muso défendre ka taga mali denmisɛnninw défendre ka taga an danbe ni an tagabolo défendre k'a fɔ ko bɔn ko désormais hakilila bɛ mali yɛrɛ la hakilila bɛ farafin yɛrɛ farafin yɛrɛ b'a fɛ diɲɛ ka mara nin tagabolo la muso ka taga nin tagabolo la denw ka taga nin tagabolo la anw mago bɛ nin de la an tɛ nin fɛ ale fana tun taara Eh, eh, nations unis na amérique jamana kan ka taga mali fana défendre yen nɔ donc ni ala sɔnna ma nin ye an sigikun ye su na vidéo an b'a ɲini aw fɛ aw k'a partager kosɛbɛ mais yanni o ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni kelen kelenninw dɔw bɛ yen nɔ an b'olu di aw ma i n'a fɔ an sigi o sigi an b'o kunnafoni kelen kelenninw di aw ma pour que a k'a dɔn fana k'a fɔ an kɛrɛfɛ jamanaw na diɲɛ kɔnɔ qu'est-ce qui se passe mun ni mun de bɛ ka kɛ ni ala sɔnna ma an b'o fana di a ma donc vidéo a y'a partager kosɛbɛ a y'a partager a ka groupe whatsapp kan a k'a partager fan bɛɛ lajɛlen fan bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan fɛn min yɛrɛwolo debout sur les remparts an ka délégation dɔ tun taara masina sabula wele bilala yɛrɛwolo ma mali bɛɛ fan bɛɛ fɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ wele bɛ ka bila yɛrɛwolo ma k'a ka d'u ye yɛrɛwolo ka sigi u fɛ yen a ka d'u ye yɛrɛwolo ka na u ni yɛrɛwolo ka baro kɛ a ka d'u ye yɛrɛwolo ka na yɛrɛwolo ka jamana yɛrɛ tagabolo ani kɛlɛ in yɛrɛ kɛra cogo min na yɛrɛwolo ka a ɲɛfɔ u ɲɛ na k'u ka denmisɛnninw kalan na ka a information d'u ka denmisɛnninw ma donc yɛrɛwolo bɛ tournée national la ni ala sɔnna ma an bɛna se yɔrɔ olu la an ye kulukɔrɔ kɛ do euh, waati tɛmɛnenw na a y'a ye an ni kulukɔrɔ dozow tun bɛ ɲɔgɔn bolo o bɔlen kɔfɛ la dernière fois an tun bɛ buguni an ni buguni euh, jeunes leaders fana tun bɛ ɲɔgɔn bolo kunu an ka mɔgɔ tun bɛ kurukanfuga bi an ka mɔgɔ bɛ masina donc an bɛ dugawu kɛ délégation minnu bɛ ka nin kɛ a k'a dɔn k'a fɔ ko a man nɔgɔn kosɛbɛ donc an b'u dɛmɛ ni dugawu ye an b'a ɲini aw fana fɛ k'an dɛmɛ ni dugawu ye inshallah inshallah donc an b'an ka délégation mɔgɔw bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen an b'a bɛɛ fo an ma ɲina mɔgɔ kɔ an y'o de fɔ yɛrɛwolo tɛna tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔ an tɛna tɛmɛ dugu la ko a kan n'an sera ka don dugu o dugu la an bɛ don an se kɛra min ye an bɛ o fɔ yen nɔ an se kɛra biro minnu ye an b'olu sigi yen nɔ pour que halisa kɛlɛ bɛ se ka taga ɲɛfɛ cogo min na bi marisikalo tile mugan ani wolonfila burukinabew fɛ yen fɛn min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ burukina o de kɛra bi burukinabew fɛ yen sali ka fa ka sali fa burukinabew fɛ yen ka sali fa a ma kɛ dogona la ka sali fa a ma kɛ kameraw kɔ ka sali fa a ma kɛ dogodogonin dogo ye ka sali fa rusi darapo la c'est significatif c'est significatif hein même si l'idéal jumɛn o ye ka sali fa burukina drapeau la mais n'i ye sali falen russie ka drapeau la ça veut dire quoi kɔrɔ de bɛ a la hakili bɛ o ye de a bɛ fɛn dɔ de ye a kɔfɛ drapeau ninnu yɛrɛ tɛ dɛ ayi o b'a yira k'a fɔ an ye kɛlɛ min kɛ san kelen san fila an bɛ ka kɛlɛ min kɛ k'a yira k'a fɔ ko faransi kan ka taa ka bɔ an ka cɛncɛnfuga jamanaw bɛɛ kan ko o hakilila faamuna burukina an ye kɛlɛ min kɛ k'a yira k'a fɔ ko la russie est un partenaire fiable plus que la france plus que l'union européenne o fana faamuna o de la bi bi na ka faransi défier ka barkhane défier ka burkina autoritéw yɛrɛ défier burkina bi sali fara jama na ka russie drapeau ta k'a yanga parce que ni russie drapeau yangara yɔrɔ o yɔrɔ kɔrɔ ko faransi drapeau de bɛ lagosi n'u dun ko faransi ka taa ka bɔ russie ka na donc kɔrɔ an ye kɛlɛ min kɛ k'a yira k'a fɔ tant que ni faransi bɛ an da fɛ yan nɔ an tɛna lafiya an ye faransi gɛn cogo min na o b'a yira k'a fɔ ko burukinabew fana bɛ sira kan ka faransi gɛn ten donc an bɛ burukinabew fo o la kosɛbɛ u ka kɔntiniye o acte fɛ bi fana fɛn min ye eh, eh, gine a b'a dɔn somɛ min sigira CEDEAO fɛ a sigira an jamana saba de kan mali burkina gine u ko k'u bɛ ultimatum di gine ma ani burkina ma gine ta ye jumɛn ye k'u bɛ ultimatum di k'u bɛ kangari da gine ye ko yanni avril kalo tile mugan ani duuru cɛ ko u ka na ni kalandire ye u bɛna election kɛ waati min na a fana k'o ka kɛ kalandire kalandire min fana ni CEDEAO bɛ se ka sɔn a ma parce que olu bolo sɔn kalandire ma ça on sait même pas ce que ça veut dire fɛn min ye Guinée ministre porte parole du gouvernement a ye kuma dɔ fɔ CEDEAO ye et puis a ye kuma dɔ fɔ ka ɲɛsin CEDEAO ma n'i y'a lamɛn a b'i kɔntan a ko cogo di a ko d'abord ko olu bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ko guinée ɲɛ b'a la diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la ko CEDEAO kɛlen don jɛkulu de jɛkulu min ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ko o ye ka jamanadenw ka fiɲɛ tigɛ u la ko o de ye CEDEAO ka laɲini k'u bɛ k'a kɛ guinée la wa u bɛ k'a kɛ farafinna jamana wɛrɛw la an kɛrɛfɛ o yɔrɔ jumɛn o ye mali guinée porte parole gouvernement porte parole ko ko bɛɛ ɲɛ b'a la ko CEDEAO ka laɲini tɛ foyi ye ko ka fiɲɛ tigɛ jamanadenw na

k'olu ka sira t'o la quoi donc ko mɔgɔ tɛ olu bagabaga k'a fɔ k'i bɛ t'i sigilen to dɔrɔn salon dɔ kɔnɔ dɔrɔn jamana ɲɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'i b'anw bagabaga bon a ye nin kɛ tan n'a ma nin k'an b'aw da ka kan tigɛ n'a ma nin k'an bɛ bɔmu cɛ la non non k'olu tɛ baara kɛ ni o ye sa ko olu kɔni hali CEDEAO kana a yɛrɛ sɛgɛn olu Guinéen kɔni Guinéen kɔni olu ka jamana bɛ cogo min na bi hali CEDEAO kana a yɛrɛ sɛgɛn ko fɛn min ye bagabagali ni kankarida ni fɛn na ko o tɛ olu bɔ ja kan o ma deli k'olu bɔ ja kan wa olu kɛlen don ka baaraw boloda cogo min na olu b'a kɛ ten ka bɛn ni Guinéenw ka hɛrɛ ye donc CEDEAO kana n'a yɛrɛ tɔɔrɔ k'a fɔ k'a bɛ taa et puis ko CEDEAO ka nin bagabagali kan a tɛ olu bɔ ja kan u ka sira non ça, ça les effraie pas donc ko olu bɛ k'u ka assise kɛ u ka assise la n'u bɛnna min kan min ye Guinéenw ka hɛrɛ ko olu b'o de kɛ mais k'a fɔ ko ninnu bɛna t'u sigilen k'u ka président duuru bɛ t'u sigi président tan ni fila kan ka sigi yɔrɔ min na ka manamanakan dɔw sɛbɛn ka manamanakan dɔ fɔ k'u bolo kuma ma ko ça ça passe pas a kunnafoniya dɔ wɛrɛ ye jumɛn ye Guinée ni an b'a fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'o kɛ cette fois ci a b'a dɔn farafin bɛ ka anw farafinna jamana bɛɛ bɛ ka mali de ladege sisan farafinna ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ ka asimi de ladege sisan mais cette fois ci ne fana b'a fɛ an ka Guinéenw ladege fɛn dɔ la parce que bi ko dɔ kɛra Guinée o ko jumɛn u ka yɔrɔ dɔ bɛ yen n'u ko cité ministérielle bref bâtiment public de don yɔrɔ minnu don dugukolo minnu don jamana de ta ye a dugukolo ninnu ye nka u ka politicien dɔw kɛlen don ka taga sow jɔ a kɔnɔ ka yɛlɛma a la u ye procédure engagée u contre la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n'a b'o bâtiment public ninnu kɔnɔ ni dugukolo ye jamana ta ye ni yɔrɔ ye jamana ta ye n'i taalen n'i sigi a kɔnɔ parce que ko aw tun bɛ jamana mara la a ye yɔrɔ dɔw yɛlɛma k'o kɛ aw ta ye k'aw b'a dɔn jamana ta don mais aw kɛlen don k'aw sigi a la aw bɔ waati sera a la aw ma sɔn ka bɔ yen o dugukolo minnu bɛ yen u ye procédure de don a mɔgɔw contre la sariyatigiw ko ko k'u gɛn ka bɔ yen bi Guinée ɲɛmɔgɔw u ye masini de bila ka taga a mɔgɔ mɔgɔ ka so bɛ jamana ka dugukolo kan ka taga ci ka bɔ bɔgɔbɔgɔ kɔrɔ ye jumɛn munna n ko n b'a fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ k'o ɲɔgɔn kɛ o ye jumɛn anw yɛrɛ bi mali kɔnɔ bi surtout plus précisément bamakɔ n'i ye bamakɔ ta bi i b'a sɔrɔ dugukolo caman de bɛ yen so caman de bɛ yen n'o État ta don jamana de ta don mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ de b'a kɔnɔ so ye minisiriya ka kɛ ka kɔrɔ ou bien dirɛkitɛriya dɔ kɛ ka kɔrɔ ou bien o fɛn dɔ kɛ ka kɔrɔ jamana y'u bila so dɔ kɔnɔ o doni u bannen don ka bɔ yen san joli joli u b'a kɔnɔ u tɛ ka baara kɛ jamana ye bilen u tɛ ka foyi kɛ jamana bilen u b'o so kɔnɔ a dɔw kɛlen don ka jamana dugukolo ta ka so jɔ a kan parce que k'u kɛra minisiriw ka tɛmɛ k'u kɛra diretɛriw tɛmɛ ou bien k'u kɛra fɛn dɔ tɛmɛ an b'a ɲini État fɛ a fɛn o fɛn bɛ bamakɔ yan a fɛn fɛn bɛ mali la u bɛɛ ka gɛn ka bɔ yen État k'a ka dugukolo récupérer État k'a ka bâtiment bɛɛ récupérer fɛn fɛn jamana ta ye mɔgɔ mɔgɔ si tu n'es pas en fonction pour l'état i ka gɛn ka bɔ a kɔnɔna la parce que a dɔw kɛlen don ka n'i y'a taara dɔw sɔrɔ yen nɔ hali t'a miiri yɛrɛ k'a fɔ ko nin ye État ta ye tellement que u mɛnna a kɔnɔ tellement que u y'a yɛlɛma k'a kɛ u ta ye k'a sɔrɔ u n'ont aucun u ti ka rôle foyi jouer État ye a dɔw yɛrɛ yɛlɛmana jamana yɛrɛ contrôle la sisan u bɛ ka mankan ci ko f'u ka jamana sigi a sen sabara kɔnɔna na k'a sɔrɔ u bɛ dugukolo min kan jamana de ta don a ma feere u ma a ma louer u ma a ma foyi u ma mais comme olu de tun bɛ fanga na u sigira fanga na u mɛnna fanga na u y'a yɔrɔ yɛlɛma k'a kɛ u ta ye jagoya la fo a dɔw b'u taw ni mɔgɔ wɛrɛ la an b'a ɲini État fɛ a ka enquête dayɛlɛ a terrain o terrain bɛ yen a du o du bɛ yen a so o so bɛ yen ni État de ta don ko mɔgɔ dɔ b'a kɔnɔ min n'a man kan u k'a gɛn ka bɔ a kɔnɔ i n'a fɔ nin cogoya n'a sɔrɔ min ye so jɔ a ta kan o tigi ka wuli ka bɔ yen a ka taga fan wɛrɛ fɛ ni État b'a dédo a a dédommage ka min k'a ye k'o di a tigi ma donc Guinée y'o baara fana kɛ bi donc n y'a kanu yan'an ka don jamu kɔnɔna la k'o lase aw ma an b'a daminɛ ni titre fɔlɔ min o ye le Mali à la conquête du monde n y'o fɔ aw ye ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'a kanu k'a fɔ ko ka wuli cette fois ci ka sabara don u sen na ka taga diɲɛ ɲini ka kɛ an ta ye de façon intelligente de façon euh, euh, euh, correcte et ka taga Mali image feere Mali image feereli kɔrɔ jumɛn ka taga Mali ja ɲuman feere ka taga Mali ka laɲini k'o feere ka taga Mali ka hɛrɛ k'o feere ni sanba min b'a la n'a bɛ se ka sa kɔnɔnajɛ la o tigi b'a sala video y'a partage kosɛbɛ an ka premier ministre docteur Choguel Kokala Mayiga aw bɛɛ y'a ye jabaraniw ni fɛnw na a taara Qatar arabu jamana dɔ don a taara yen nɔ d'abord n ye fɛn dɔw jateminɛ yen nɔ vraiment ça a ye ça m'a donné a ye chair de poule ja o jumɛn a ye fari ka si cɛ imaginez hein Qatar jamana bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ bi diɲɛ bɛɛ bɛ bolila u nɔfɛ Qatar jamana bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ bi diɲɛ hali tubabuw ɲɛbɔlen don u fɛ olu yɛrɛ o mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ c'est à dire fɛn sugu bɛɛ dɔ b'u bolo mais j'ai senti quand n ye docteur Choguel Kokala Mayiga n'o y'an ka premier ministre ye n y'a ni Qatariw ka ministre sigilen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ j'ai vu que Qatar ministre était complexé face à Choguel Qatar ministre c'est à dire tellement que u contentnen don ka Mali ɲɛmɔgɔw ye a kɛrɛfɛ comme si ni nin waati na diɲɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ diɲɛ masakɛ bɛɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka mali ɲɛmɔgɔ ye u bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka gɛrɛ mali ɲɛmɔgɔ la c'est à dire mali marabagaw kɛlen don u bolo mythe sugu dɔ ye mali marabagaw kɛlen don u bolo mɔgɔ dɔ ye mɔgɔ minnu ni olu yɛrɛ famana k'a mɛn u famana k'a ye u ɲɛ na tellement que u ja ka gɛlɛn tellement que u concentrelen don tellement que u b'u ka jamana fɛ tellement que u bɛ ka baara kɛ et puis tellement que u tɛ sɔn jɔnmaya ma ni mali ɲɛmɔgɔ taara yɔrɔ o yɔrɔ nin waati na i b'a ye i b'u tigi o giringirin na mali mali jamana mali ɲɛmɔgɔ nɔfɛ imaginez Qatar bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u ka siyawoloma mun b'u fɛ yen arabu de don bɛɛ b'a dɔn siyawoloma mun b'u bɛɛ b'a dɔn complexe supériorité mun b'u fɛ yen mais ni u sigilen an ka minisiriw kɛrɛfɛ n'u sigilen an ka officiel kɛrɛfɛ i b'a sentir u la k'a fɔ ko a ninnu complexelen don face aux autorités maliennes ninnu yɛrɛ ɲɛbɔlen don mali autorités fɛ ninnu ɲagalen don mali autorités la ka sababuya k'u ka kɛwale et surtout Qatar minisiri ko ko a b'a ɲini docteur Choguel Kokala Mayiga fɛ ko u ka jamana yɛrɛ masakɛba dɛ ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ fɛ ka asimi goyita y'a ɲɛ la k'u ka jamana masakɛba la ko a ka d'ale ye asimi goyita ka na bɔ ale ye mais n'a sɔrɔ ni détail wɛrɛ b'o la ni a man di anw ye asimi ka voyage n kan tɛ o ma dɛ mais ni c'est à dire tellement que u bɛ fɛ ka asimi ye i b'a dɔn fɛn dɔ de bɛ yen o ye jumɛn asimi kelen don diɲɛ mɔgɔw bolo bi i b'a fɔ ko sugo na ko dɔ de don quoi a sugo na ko a sugolama de b'u bolo comme si ils n'arrivent pas à comprendre ils n'arrivent pas à imaginer c'est à dire fɛn min don n t'a dɔn n bɛn'a fɔ cogo min na quoi u bɛ ka a imaginer k'a bila donc bɛɛ bɛ fɛ ka maga a la bɛɛ bɛ fɛ ka kuma a fɛ bɛɛ bɛ fɛ ka sigi a kɛrɛfɛ k'a dɔn yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn de comment est ce que a bɛ fonctionner de ne ko a bɛ niveau jumɛn na donc tellement que a nɛgɛ bɛ diɲɛ bɛɛ la nin waati in na katariw ka ɲɛmɔgɔba de ko katariw ka masakɛ de ko ko tiɲɛ yɛrɛ la a b'a ɲini Choguel fɛ bon vraiment ni asimi sera ka na bɔ olu ye ko a bɛ diya olu ye kosɛbɛ parce que k'olu ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɔra mali la lamɛn donc ni asimi sera ka na bɔ olu ye ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a bɛ diya u ye ee mali an t'an miiri mali an t'a miiri ten an kana mɔgɔ bɛɛ kanu yirali to fo a ka saya la an kana mɔgɔ bɛɛ ka récompense to burunin fiyɛ dɔrɔn ma a tigi ka cercueil kunna imagine Qatar ɲɛmɔgɔ e maliyɛn dɔ sigilen bɛ yan i bannen don asimi e maliyɛn dɔ sigilen bɛ k'e tɛ fɛ ka asimi ni nin sigilen filɛ nin fo yɔrɔ jan na a n'a ka miliyari a n'a ka pɛtɔrɔliba a n'a ka dugu dilannen kɔgɔji sanfɛ parce que katariw fɛ kɛlen don ka dugu de dilan kɔgɔji ni baw sanfɛ a n'a ka c'est à dire fɛn bɛɛ b'a bolo min t'a bolo kɔni o ye ala ka masaya o t'a bolo a tɛ se ka fɛn deside diɲɛ na a tɛ se ka diɲɛ wuli a tɛ se ka diɲɛ sigi a tɛ se ka ni don mɔgɔ la a tɛ se ka ni bɔ mɔgɔ la mais diɲɛ nɛɛma ala y'o kɛ u ye diɲɛ nɛɛma ala y'u sɔn fo k'u sɔn fo k'u lafiya mais o n'a ka nɛɛma bɛɛ o ko ko ale bɛ fɛ ka asimi ye asimi ka na bɔ ale ye donc an kan k'an yɛrɛ ɲininka asimi mun de kɛ ni nin bɛ fɛ ka asimi ye asimi yɛrɛ bɛ cogo jumɛn pour que bɛɛ bɛ fɛ ka a ye sisan c'est la question donc o ye Qatar Choguel ka Qatar taa in affaire minw b'o la a b'olu sɔrɔ a kɔnɔna la ani dɔ bɛ yen nɔ u ka entreprise dɔ bɛ yen nɔ société dɔ don u b'a fɔ a ma ko royal uh, mining olu ka baara ye sanu dilan de parce que u yɛrɛ ɲɛ b'a la mali ɲɛmɔgɔ bɛ ka jɔ sisan nɔ cɛna k'a ka di olu ye quoi olu ka n'u ka filiale dɔ dayɛlɛ u ka n'u ka bolofara dɔ dayɛlɛ mali la walasa u bɛ se ka sanu bayɛlɛma mali la yan u y'o laɲini fɛn min an ka eh, eh, eh, an ka premier ministre fɛ Eh, arabu jamanaw bɛɛ la faralen ɲɔgɔn kan u ka jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ambassadeur dɔ fana bɛ yen Qatar denmisɛnnin na mɔgɔ don a ye kuma ta a ye kuma dɔ fɔ ka journaliste ɲɛ kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a lajɛ a bɛ maliyɛn nɛgɛ don mɔgɔ la a ko cogo di c'est à dire ko mali nali nɛgɛ bɛ ale la quoi ka d'a kan tellement que mali jeunesse bɛ cogo min na sisan ale ɲɛ bɛ mali denmisɛnninw na cogo min na patriotisme mun b'u la ah wulikajɔ mun b'u la ale bɛ fɛ ka na mali la ka mali jeunes rencontrer ka mali jeunesse rencontrer parce que eh, faransi mago sara c'est à dire u ye ko sugu bɛɛ kɛ pour que k'an tɔgɔ tiɲɛ kɛnɛ ma pour que k'an mago sa ja filɛbaga wɛrɛ bɛ kɔɲɔmuso la min tɛ a cɛ dɔrɔn koyi ja diɲɛ ɲɛ bɛ an na mali denmisɛnninw ni ni mali denmisɛnninw nin kuma de ka don an bɛɛ tulo la diɲɛ ɲɛ bɛ an na diɲɛ bɛ k'an kɔlɔsi wa diɲɛ mɔgɔ ɲɛ bɔlen don an fɛ diɲɛ mɔgɔ ɲɛ bɔlen don an fɛ donc an ye sira min ta

diɲɛmɔgɔ bɛ k'an lajɛ diɲɛmɔgɔ ɲɛ bɔlen don anw fɛ nin waati na diɲɛmɔgɔ ɲɛ bɔlen don mali jeunesse fɛ nin waati na pourquoi parce que notre patriotisme notre degré de patriotisme le niveau de notre combat le niveau de notre lutte a ka di diɲɛ bɛɛ bi farafin dɔrɔn tɛ hali tubabudenw a ka di u ye a b'u k'u nisɔndiya bi i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ bɛɛ tun b'a ɲini ka kɛ américain de ɲɔgɔn ye parce que américain américain ye amérique kanu ka se niveau sugu dɔ la a ka bon hakili ma mais bibi na diɲɛ bɛɛ bɛ k'a ɲini ka kɛ maliyɛnw ɲɔgɔn ye pourquoi parce que mali denmisɛnninw bɛ ka baara dɔ kɛ nin waati na a ka bon tɔw hakili ma donc nin bɛɛ lajɛlen kɛra n bɛ ka tɛmɛ ɔ premier ministre ka voyage kɔnɔ ɔ qatar yen nɔ fana fɛn bɛ centrafrique fana o ambassadeur min bɛ yen nɔ a n'olu ye ɲɔgɔn a n'o ye ɲɔgɔn ye o fana y'a yira k'a fɔ ko mali ni centrafrique bɛɛ bɛ gɛlɛya sugu kelen kɔnɔna la mais an bɛɛ b'a dɔn ko an bɛɛ ka crise daminɛna ɲɔgɔn fɛ 2012 2013 de olu fana ka coup d'état kɛra olu fɛ yen rebelew nana wuli et puis u fana ni rusi nana bolo di ɲɔgɔn ma o fana ye farati gɛn ka b'u fɛ yen donc an n'olu fana bɛɛ bɛ sira kelen kan presque nka i bɛ min faamu voyage na fana o ye n y'o de fɔ aw ye premier ministre a ye tagali min kɛ Qatar d'abord c'est parce que France bɛ tɛmɛ nin jamana ninnu de fɛ kosɛbɛ k'a mago sa les Qatar les autres la France bɛ tɛmɛ olu de fɛ k'a mago sa ka taga complot dilan contre la k'u sugu bila fɛnw na donc c'était l'occasion aussi ka taga a ɲɛfɔ u ɲɛna Mali bɛ niveau min na gɛlɛya min bɛ Mali kan fɛn min bɛ jamana kɔnɔ nin waati in na ka taga o ɲɛfɔ olu ɲɛna donc on peut dire bonne mission voilà premier ministre ye baara min kɛ c'est très bien parce que a y'a yir'u la fana k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ Mali kan bi ko o gɛlɛya ɲɔgɔn kun bɛ katari fana kan ala ma mɛn kosɛbɛ donc ça veut dire que katari ka faamu k'a fɔ anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ olu kun bɛ min na ala ma mɛn anw fana b'o ɲɔgɔn de kɔnɔ sisan donc ni mɔgɔ wɛrɛ nana manamanakan fɔ an ye ka na fɛn wɛrɛ fɔ non vous devrez tout simplement comprendre que min bɛ ka kɛ mali la bi o kun bɛ ka kɛ aw la sisan donc kuma kɔrɔ ye jumɛn a y'a miiri a kun bɛ ka kɛ aw la waati min na fɛn min kun man di aw ye a kun bɛ ka kɛ aw la waati min na fɛn min y'aw tɔɔrɔ o de bɛ ka mali fana tɔɔrɔ sisan a kun bɛ ka kɛ aw la waati min na fɛn min digira aw la o de bɛ ka digi mali fana na sisan a kun bɛ ka kɛ aw la waati min na aw kun bɛ ka min kɔnɔ ka bɔ jamana tɔw yɔrɔ mali fana de bɛ k'o kɔnɔ ka bɔ jamana tɔw yɔrɔ nin waati na sisan donc a k'a dɔn k'a fɔ ko mali problème u bɛ ka taga fɛn fɛn fɔ aw ye tiɲɛ tɛ mais an kun bɛ aw kun bɛ situation min na ala ma mɛn dɛ anw fana b'o situation in na sisan donc a k'a dɔn k'a fɔ ko aw kan ka min kɛ aw kan k'a dɔn fana k'a fɔ ko ni mali ye ko dɔw kɛ aw kan ka faamu k'a fɔ ko an fana b'an ka yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ de la an tɛ dɔwɛrɛ la an tɛ ka baga mɔgɔ la donc an bɛ se ka dakurunya damadɔ ninnu fɔ premier ministre ka katari taga la bɛnkan caman sɔrɔla wariko kuma ninnu n tɛ fɛ ka n da maga u la parce que vraiment olu ye niveau wɛrɛ n tɛ fɛ ka n da maga u la contrat minnu siɲɛna partenariat minnu kɛra n tɛ fɛ ka n da maga u la parce que pour le moment n tɛ fɛn maîtriser a la fɔlɔ mais an bɛ se k'a fɔ nin voyage in kɔnɔna la ni a multipliera kosɛbɛ ni a cayara kosɛbɛ a bɛ caman bɔ an ka degun na parce que imagine a yira olu la fana k'a fɔ ko waati min na an yɛrɛ ka farafin jamanaw minnu kan k'an dɛmɛ minnu kan k'an surunali don olu de bɛ ka diɲɛ sariya bɛɛ sɔsɔ ko fo ka an sigi an sen sabara kɔnɔna na n'o ye sedaw ye faransi ka cidenw pendant que olu bɛ ka anbarigo da an kan waati min na donc n'an bɔra ka pan sedaw kunna ka pan faransi kunna ka taga jamana wɛrɛ yɔrɔ la ka cette fois-ci ka taa an sigi sans complexe ka kuma an ni ɲɔgɔn cɛ ne y'o fɔ aw ye moi je vais pas me mentir k'a fɔ ko bon mali kelen bɛ se ka balo a yɛrɛ fo ka taa fɛ ko san kɛmɛ ko an mago tɛ jɔ mɔgɔ la moi je suis pas comme ça moi je suis réaliste an tɛ se k'o kɛ an bɛ se ka min kɛ o ye jumɛn fɛn bɛ an bolo an b'a feere dɔ ma fɛn bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo an b'o san a tigi bolo point c'est comme ça jamana ni ɲɔgɔn cɛ bɛ ten fɛn dɔ bɛ ne bolo a t'i bolo n b'a feere i ma a feeretɔ la an bɛ bɛnkan k'an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn dɔ fana b'e bolo a tɛ ne bolo e b'a feere ne ma o fana feeretɔ la an bɛ bɛnkan ni ɲɔgɔn bɛnkan k'an ni ɲɔgɔn cɛ très simple ne bɛ n ka hɛrɛ sɔrɔ e b'i ka hɛrɛ sɔrɔ donc ni an bɔra ka nin offensive ninnu kɛ tan na i n'a fɔ muso ka ministre fune bɔra ka min ɲɔgɔn kɛ nations unies na sa partenaire caman fana sɔrɔla yen a ye partenaire caman sɔrɔ mali ni minnu bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya kɔnɔna la parce que u bɛ k'a yira comme si ni diɲɛ fɔlɔ kun b'a yira ne k'a kɛ i n'a fɔ ni diɲɛ dan ye faransi de ni diɲɛ dan ye europe jamana ninnu dɔrɔn de ye alors que mɔgɔ badenw bɛ yen fɛn badenw bɛ yen voilà bref donc o offensive minnu bɛ sen na mali wulila ka taga an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka wuli k'u kunda diɲɛ kan nin waati na ni ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ a ka continuer d'accord donc vidéo an b'a ɲin'a fɛ a ka partager kosɛbɛ an bɛ don inshallah an ka eh, thème filanan kɔnɔna la ni o ye an ka armée

k'a fɔ ko fɛn min ye mobiliba dɔ ye fɛn min ye mɔgɔw ta mobili mɔgɔw tun bɛ a mobili kɔnɔna la eh, marisikalo tile mugan ani wɔɔrɔ ni o ye kunun yɛrɛ ko fɛn min ye eh, tiɲɛnikɛla bandiw olu kɔni taara sira da nin mobili ɲɛ olu ye mobili kɔni u y'a attaqué Gao ani Ansongo ni ɲɔgɔn cɛ aussitôt alerté une mission FAMa a été immédiatement dépêchée sur les lieux et a permis l'arrestation de deux personnes avec leurs armes et la récupération du camion braqué ko u ci fɔlen dɔrɔn fɛn min an ka jamana finitigilaka o yɔrɔnin bɛɛ u ye mission dɔ bila sen kan u ye jɛkulu dɔ bila sen kan minnu wulila ka taga nin siratigɛla ninnu k'olu ɲini nin bandi ninnu k'olu ɲini a ɲinini kɔni kɛra sababu ye an ka mɔgɔw ye bandi fila minɛ u n'u ka marifa u y'olu minɛ wa fɛn min kamiyon fana n'u tun y'a braqué ni kamiyon fana n'u tun b'a fɛ ka tunu donc kamiyon fana an ka mɔgɔw y'o kamiyon fana minɛ ani a kɔnɔmɔgɔw ka segin ni olu fana ye Simultanément à cette mission, o bɛ ka kɛ waati min na o waati kelen na les FAMa ont promptement réagi à une attaque terroriste sur un checkpoint d'Ansongo sortie Ménaka ko o waati kelen na fɛn min y'an ka sɔrɔsiw ye u ka checkpoint dɔ checkpoint ye jumɛn i b'a sɔrɔ n'i bɛ tɛmɛ i b'a ye sɔrɔsiw kɛlen don ka eh, eh, eh, comment dire la poste dɔ sigi i b'a sɔrɔ u sigilen don observation ni fɛnw kɛ ou bien u bɛ contrôle ni fɛnw kɛ ou bien u bɛ fɛnw lajɛ o la donc o o o point dɔ bɛ yen nɔ ko ɛɛ Ansongo sira min bɛ taga Ménaka yan fan fɛ c'est-à-dire Ansongo bɔda bɔda fan fɛ ka ɲɛsin Ménaka ma donc u taara fɛn min ye terroristes ye u ye an ka mɔgɔw ka o checkpoint u y'o attaqué donc fɛn min an ka mɔgɔw kɔni olu réagira u ye jaabili kɛ ka ɲɛsin nin tiɲɛnikɛla ninnu ma ladite attaque a été repoussée avec professionnalisme et vigueur avec le bilan ci le bilan ci-après côté FAMa fɛn min ye an ka mɔgɔw ye nin attaque kɔni senfɛ an ka mɔgɔw ye jaabili kɛ u ma se ka dankari an ka u ma se ka yɔrɔ sɔrɔ k'u sago kɛ a la mais a jaabili senfɛ fɛn min y'an ka sɔrɔsi kelen o banana o bananen fana kɔfɛ u kɛtɔla ka taga ni a ye dɔgɔtɔrɔso la ale kɔni ale ni tora sira fɛ donc an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni tora nin kɛlɛ na an bɛ dugawu k'u ye ala ka u bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ suma an b'a ɲini ala fɛ ala ka u ka saya ka kɛ jamana liberali ye parce que u y'o de laɲini k'u bɛ fini ta ka jamana defan u b'u ni di ka jamana kunmabɔ ɔ ni ala y'a kɛ k'a fɔ k'u ni tora a la an b'a ɲini ala fɛ ala ka u ni kɛ ka jamana kunmabɔ ala kana kɛ kunmasuli ye u somɔgɔw ma ala kana kɛ kunmasuli ye kɔ ma ala kana kɛ kunmasuli ye jamana yɛrɛ ma parce que waati dɔ la n'i tora k'i miiri i b'i yɛrɛ ɲininka e yɛrɛ bɛ mun de la diɲɛ na yan o kɔ parce que quand tu vois mɔgɔ ɲɛ bɛ mɔgɔ la u ye jamana kanu fo ka taa fɔ k'u ni di n'i y'a mɛn k'olu sara e yɛrɛ bɛ to k'i yɛrɛ ɲininka qu'est-ce que moi je fais ici encore ne yɛrɛ bɛ mun de la diɲɛ na ni ne fana tɛ ka taga i n'a fɔ ninnu bɛ ka taga cogo min parce que waati dɔ la tagali nɛgɛ b'i minɛ waati dɔ la tagali nɛgɛ b'i minɛ n'i ɲɛ b'a la faso kanunaw bɛ ka taga n'i ɲɛ b'a la tellement que u faso kanu f'u y'a yira ni u ni dilen waati dɔ la a nɛgɛ b'i yɛrɛ minɛ waati dɔ la diɲɛ yɛrɛ nɛgɛ bɛ bɔ i la i b'a fɛ ka taa i n'a fɔ ninnu tagara cogo min na waati dɔ la diɲɛ nɛgɛ bɛ bɔ i la i b'a fɛ ka u suivi quoi i b'a fɛ k'u suivi mais n'i miiri ni i tugura u kɔ ka taga sisan nɔ u sara kɛlɛ min na jɔn bɛna tɔ laban ni bɛɛ tugura u kɔ ka taga u ni di jamana min kama jɔn bɛna jamana in jɔ ni bɛɛ tugura u kɔ ka taga u ye kɛlɛ kɛ k'u joli bɔn jamana min u y'u joli bɔn kozi min kama kun min kama dalula min kama laɲini min kama jɔn bɛna laɲini tɔ baara o kɔfɛ o de la n'i miiri o la i bɛ kalenkan di hali ni mɔgɔ m'a mɛn i b'i kalen i yɛrɛ ye ninnu sara kozi min kama ninnu sara kun min kama ninnu sara laɲini min kama ala an dɛmɛ a laɲini an k'a waleya ala an dɛmɛ a kozi an k'a kɛ sen ka taga se fo a dan na ala an dɛmɛ u sara kun min kama u sara jamana min kama jamana ka hɛrɛ min kama ala an dɛmɛ a hɛrɛ an k'a lanati jamana in kɔnɔna la ala u sara fɛn min kɛlɛli kama juguman min kɛlɛli kama ala an dɛmɛ i ka sebagaya di an ma o juguman in kɛlɛli la côté terroriste deux terroristes neutralisés avec leurs armes une moto terrorisiw ka fan fɛ fɛn min ye mɔgɔ fila kɔni ye u n'u ka fɔ armée ko k'u y'olu neutraliser ni sɔrɔdasiw dun ko k'u y'u neutraliser o kɔrɔ ko u y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya moto kelen minɛna u bolo ani mɔgɔ kelen fana minɛna olu fana na minnu nana an ka checkpoint attaquer ansongo ka taga eh, ansongo bɔda la ka ɲɛsin menaka ma an ye an ka sɔrɔsiw ye mɔgɔ kelen fana ɲɛnama minɛ olu la c'est très important nin yɔrɔ ninnu kɛlɛ la n'i sera k'i jugu ɲɛnama minɛ c'est très très important n'i ye jugu sɔrɔ n'i sera kɛcogo la a bɛ gundow d'i ma u nana cogo min na a b'a ɲɛfɔ i ye u y'a labɛn cogo min na a b'a ɲɛf'i ye u ka laɲini kun ye mun ye a b'a ɲɛf'i ye jɔn ni jɔn kun b'a la a b'a ɲɛf'i ye wa nin kɔfɛ u bɛ fɛ ka mun fana kɛ a b'o fana ɲɛf'i ye o la n'i sera ka jugu ɲɛnama minɛ nafaba de bɛ a la donc an ka sɔrɔsiw sera ka jugu dɔ ɲɛnama minɛ kɛlɛ la e k'a jateminɛ dɛ mɔgɔ min nana ko a bɛ fɛ k'i faga ou bien k'a yɛrɛ faga n'i sera ka o ɲɛnama minɛ tiɲɛ na i ye cɛya baara kɛ ka jugu ɲɛnama minɛ kɛlɛda la cɛ de bɛ se k'a kɛ donc an b'an ka sɔrɔsiw fo u ka cɛya la an b'u fo u ka bravoure la an b'u fo u ka jamana kanu surtout ka professionnalisme na ka se ka jugu ɲɛnama minɛ ni marifa e yɛrɛ ka e yɛrɛ k'a imaginer dɔrɔn a imaginer dɔrɔn hɛ zon min nana e fɛ k'a bɛna sonyani kɛ bien vrai que marifa b'i bolo marifa b'a bolo dɛ e ka se ka o zon in n'a ka marifa minɛ tiɲɛ na a ka sɔrɔ i ye cɛ dɛ a ka sɔrɔ hakili sigi b'i la dɛ k'a sɔrɔ cɛya i ye cɛ sinon i tɛ se k'a kɛ donc k'u ye kelen fana ɲɛnama minɛ

donc o mɔgɔ naani minnu minɛna fɛn min an ka sɔrɔsiw y'olu kɔni bila gendarmew ka bolo kan walasa u bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ ka ɲɛsin olu ma cogo min na n'a sɔrɔ u nɔ b'a la tiɲɛ yɛrɛ la ou bien ni u nɔ t'a la ou bien ni fɛɛrɛ wɛrɛ minnu kun latigɛlen n'u bolo ou bien ni fɛɛrɛ wɛrɛ minnu kun b'u bolo ka ɲɛsin jamana ma ou bien ka ɲɛsin sɔrɔsiw ma ou bien ka ɲɛsin an ka jamanadenw yɛrɛ ma olu na dɔn sɛgɛsɛgɛli sababuya la l'état major général des armées tient à féliciter les fama pour leur disponibilité et leur engagement pour la défense du territoire national

donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw ko message laban ye min ye k'u b'a ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ lajɛlen k'i tɔgɔ dɔn bɛɛ lajɛlen k'i jija baara dɔ bɛ yen nɔ bɛɛ k'a dabila o baara ye jumɛn an ka nkalon tigɛli dabila ka da an ka sɔrɔsiw la k'u b'a ɲini bɛɛ fɛ an ka nkalon tigɛli dabila ka ɲɛsin an ka sɔrɔsiw ma i kɛra journaliste ye o i kɛra chroniqueur ye o i kɛra blogueur ye o i kɛra barokɛla gansan ye o a bɛ ɲini bɛɛ fɛ an kana nkalon tigɛ ka da an ka sɔrɔsiw la u taara bin nin dugu in kan yen fɛ u binna nin jama kan yen fɛ u taara bin karisa kan yen fɛ e tɛ fɛn kalama la e ma fɛn y'a la parce que e y'a mɛn dɔrɔn ko an k'o dabila n'an ye nkalon tigɛ ka da an ka sɔrɔsiw la k'u bɛ ka bin mɔgɔw kan o kɔrɔ ko an yɛrɛ bɛ fɛ k'an ka sɔrɔsiw sen n'u bolo siri o kɔrɔ ko an yɛrɛ bɛ ka diɲɛ mɔgɔ bila an ka sɔrɔsiw la o kɔrɔ ko an yɛrɛ bɛ ka hali population yɛrɛ ban an ka sɔrɔsiw ye donc k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen k'o dabila u b'a ɲini fana bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen nɔ hali sibili minnu bɛ yen n'u bɛ to nin ko in na an ka u su bonya an ka u su kɔ bonya su foto bilali facebook kan an k'a dabila su kɛcogo fɛn sugu dɔ la ka kuma dɔ f'u ma an k'olu fana dabila an ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ni tora nin ko in na somɔgɔ de b'u la an ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ni tora nin ko in na u bɔra yɔrɔ dɔw la somɔgɔ de b'u la muso b'u la denw ni fɛnw b'u la ni an ye fɛn sugu dɔw ta ka olu sɛgɛrɛ an ka miiri u denw na an ka miiri u muso n'u u somɔgɔ tɔ bɛɛ lajɛlen na donc nin tun ye dakurunya damadɔ na an kun ye min sɔrɔ su na k'a fɔ aw ye kunnafoniya ka ca ɲininkali ka ca mɔgɔ bɛ k'an ɲininka fɛn caman na mais sincèrement a ka di anw ye ne moi précisément ne mɛmɛ ta a ka di ne ka fɛn dɔ de fɔ aw ye fɛn min bɛ se ka an nafa ka jamana nafa fɛn o fɛn bɛ yen nɔ hali n'a sɔrɔ ni aw bɛ fɛ k'a dɔnya hali ni ne yɛrɛ bɛ a dɔn mais ne b'a dɔn ni ne y'a fɔ nin waati na a bɛ gɛlɛya don jamana ɲɛmɔgɔ ka baara la n tɛ n'a fɔ parce que n b'a dɔn ni ne y'a fɔ aw ye peut-être aw bɛ se ka nisɔndiya o waati la ni ne y'a fɔ aw ye aw bɛ se ka content o waati la ni ne y'a fɔ aw ye aw bɛ se ka i b'a sɔrɔ fɛn caman aw bɛ se ka nisɔndiya aw bɛ se ka fɛn mais o fɛn in le fait que ne y'a fɔ aw ye o fɛn in a tɛ kɛ bilen ou bien dɔ bɛ taga bɛɛ tiɲɛ siɲɛ kelen donc moi je préfère attendre que a fɛn in a ka a ka mɔ ka se niveau suguni dɔ la a ka san sɔrɔ ka se niveau a ka labɛn ka se niveau sugu dɔ la fo jugu tɛ se k'a tiɲɛ bilen o waati la ka sɔrɔ k'a ɲɛfɔ aw ye o ka fisa n ka n teliya ka n'a ɲɛfɔ aw ye k'a sɔrɔ a ma kɔgɔ a ma mɔ fɔlɔ e, ji bɛ ka kɛ a fɛ a ma kɔgɔ ka se niveau dɔ la jugu bɛ se k'a tiɲɛ nin waati na ne bɛna n'a fɔ aw ye o waati la aw kɔni bɛna nisɔndiya a ah, tiɲɛ la mali bɛ ka nin kɛ parce que fɛn caman bɛ yen nɔ a nɛgɛ bɛ an bɛɛ la sisan fɛn caman bɛ yen n tɛna na fɛn tɔgɔ fɔ fɛn caman bɛ yen a nɛgɛ bɛ an bɛɛ la sisan an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'o kɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'o kɛ an ka bɔ fɛn dɔw la an ka fɛn dɔw dilan an yɛrɛ an ka nin kɛ tan an ka nin kɛ tan a nɛgɛ bɛ an bɛɛ la nin waati na wa ni ne y'a fɔ aw ye sisan aw bɛna content aw bɛna su bɛɛ ban content la mais a bɛ se ka kɛ ni ne y'a fɔ aw ye su in na yanni sini sɔgɔma cɛ jugu bɛ taa tiɲɛ wa a bɛ se ka kɛ ni ne y'a fɔ aw ye su in na jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bɛ k'u dogo de k'a kɛ fɔlɔ parce que an bɛɛ b'a fɔ bamanankan na ko sa dogolen de bɛ kɔgɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni a kɔnna ka dɔn k'a sɔrɔ a ma se niveau sugu dɔ la da yɛrɛ b'a tiɲɛ ɲɛ b'a tiɲɛ wa jugu bɛ fɛɛrɛ sɔrɔ a la joona u bɛ taa don mɔgɔw kan o de kɛra waati tɛmɛnenw na fɛn dɔ bɛ na halisa n tɛna na fɛn tɔgɔ fɔ an ka jamana tun bɛ ka fɛn dɔw dilan mais le fait que a kun ma mɔ fɔlɔ mɔgɔw bɔra ni a ye faransi bolila ka taga fɛɛrɛ dɔw tigɛ ka taga don jamana ɲɛmɔgɔ dɔw kan ka mɔgɔ dɔw susu ka mɔgɔ dɔw eh, bila bila ɲɔgɔn na ka taga fɛn tiɲɛ fo k'a bɛɛ nɔɔni k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na donc cette fois ci kunnafoniya caman bɛ yen fɛn caman bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔ b'a kan n bɛ fɛn caman kalama a la n bɛ fɛn caman kalama a niveau la mais n kɔni bɛ min fɔ aw ye dɔrɔn de calme an ka hakili sigi an ka dɔn k'a fɔ ko baara caman de bɛ yen nɔ

mais en réalité n ye tiɲɛni kɛ en réalité n y'a bɛɛ tiɲɛ donc o de kama n tɛna n'a kɛ o de kama n tɛna kɛ parce que pour moi eh, jamana ka hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ vue ni partage kan ou bien n tɔgɔ bɛ mɔgɔw da k'a fɔ a ah, ne de ye nin fɔ ne bolo jamana ka ɲɛtaa ka bon ka tɛmɛ o kan voilà donc o de la fɛn caman bɛ yen nɔ n bɛ fɛ aw k'a faamu parce que n bɛ wele waati o waati n bɛ ɲininka telefɔni bɛ ci message bɛ ci whatsapp ni facebook ni fɛnw kan sincèrement n bɛ fɛ ka aw ka faamu tan o de la fɛn caman bɛ yen nɔ même ni mɔgɔ min wele n b'a fɔ n ko bon bon pour le moment n tɛ fɛ ka nin kuma fɔ n b'a fɔ ka da o yɔrɔ de kan n b'a fɔ ka da o yɔrɔ de kan donc bɛɛ n'a ka faamuyali kɛ cogo o ye ne ka faamuyali kɛ cogo ye o ye ne ka faamuyali kɛ cogo ye donc an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka baara kɛ jamana in na waati na an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ a ye ko nin aw denkɛ ni aw balimakɛ dirisa mɛminta lawolo debout sur la rempart a k'an bɛn waati wɛrɛ